Ọgbakọ abalị abụọ nke nkụzi na mmemme nka na ụzụ na nkwalite mmemme maka ndị ọrụ ugbo na Ifite Dunu dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke Anambra steeti abịala n'isi njedebe ebe a nọrọ na ya dụọ ndị ọrụ ugbo ka ha na-eji nano organic fertilizer n'ihe akụkụ ha iji rite erere so ya. Chinyere Fesi Okoye ga-akọtọpụziri gị akụkọ a n'uju.
na ị na-eyuzu this fertilizer that ihe i jiri ya kụọ has no harmful chemical content in it onwero ihe na-egbu egbu dị na ya iwere ya kụchasịa ihe ihe anyị kọchasịra igbe ihe iwu nọ n'ime ya irie ya ọ na-eme ka ị na-enwewanye ndụ n'ime ndụ ọ gaghị na-akọwa n'ihe a
nkụzi anụnwa bụ igba ewezuga ịkọwara ndị sonyere na ya ụzọ ọgbara ọhụụ ahụ nano teknọlọji wepụtara n'ihe gbasara ịkọpụta nri nyafụnyafụ n'oge a kụzikwara ndị na-azụ ọkụkọ ebugo eji ugbu a usoro ha ga-esi wee mee ka a hụ na ọkụkọ ha adịghị anwụsị ma bụrụ nke ha ga-azụpụta ihe ha ga-eji wee zụọ ụmụ ha tinyekwara ịzụpụta ụmụ anụmanụ ndị ọzọ You can deworm the birds organically. Ị rachaa the pọpọ, ị ma na mkpụrụ na-adị n'ime ya. Iweta mkpụrụ ahụ dị n'ime ya, gbaa ya n'anwụ, ọ kpọsịa, ị grindie ya, ọ dịrị na powder form. Iwunye ya na mmiri, Inye ya ọkụkọ ka ha ṅụọ ọ na-edeworm the birds.
Also anyị nwere nano nanotech ife a dị iche pụtara ọfụụ na-ada egbu ife a kọrọ na-ada emelụ mmadụ arụ ọ ife dị iche o juru abịa ịba abịa ịfụ ọkọtọ ife na mana ife dị iche dị Itinye nri eji azụ ana nke a kpọ AAC Nano Fertilizer dị oke mkpa ịkọpụta ihe n'uju ọkachasị ugbu a agụụ na-anyụ ndị mmadụ anya tinyekwara ihe isi ike nke a wetara ndị chịkọbara ọgbakọ ahụ ji wee kee ajị n'ume wee hazie ya bụ ọgbakọ n'agbanyeghị ihe o riri n'aba n'ihi na obodo ọbụla enweghị ezi ihe oriri na-anaghachi azụ n'ogo dị iche iche ndị sonye na nkụzi a bụkwa ndị e nyere ụfọdụ ihe a ga-eji kwado ha n'amụma ịkọpụtasị ugbo ha dịka nri ahụ eji azụ ana a kpọ nano organic fertilizer ebunyekwara ha nri eji azụ ọkụkọ ma bunyekwa ndị na-azụ ọkụkọ ọkụkọ nke a bụ onyinye sitere n'aka eze ọdịnala ndị Ifite Dunu Igwe Dọkịta Emeka Ilouno na ndị na-akwado ya ana m ekele unu rinne na-ayọ unu sị biko ka oge a unu bịara ebe a daawụ n'ife na-ana iyi ka Chukwu nye aka ka ife niile akụzi ebe a ka ọ nata unu n'obi ka unu nalue practice ya ụzọ ọgbara ọhụụ ahụ akpọ nanotechnology bụzi nke a kọwara na site n'ihe ha na-alụpụtagasị ya bụ AAC organic fertilizer na ihe ndị ọzọ na o nweghị ihe dị ka na ana adịghị eme nri ọbụladị oge e nwere ihe mgbanwe igwe akpọ climate change dịka ọ dị na oge a mmadụ nwere ike ịkọ ọrụ oge ọbụla nakwa ebe ọbụla Ha hụkwara ihe e ji agba ọgwụ ahịhịa na ihe na-egbusisi ihe na-atagbusi ihe n'ubi, tinyekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche. amụta mụ maka ịzụ eju nke ejuna awakarịchaga wee ahụ nke wakarịcha mụ ntị iji ejuna wee gwọọ ụmụ ọya dị iche iche Mgbe ọbụla e ji ihe ndị a wee na-akọ ugbo, a na-akọwa na ihu ọchị na-awa onye ọbụla na-akọ ugbo. maka na nke a ga-eme ka ihe ọ tụrụ anya wee jebe na ya bụ ugbo bụrụ nke ọ ga-enweta ebe ndị na-azụkwa azụ ọkụkọ na ihe ndị ọzọ ga-eritekwa uru ha tụrụ anya n'aka n'ihe ha na-emepụta site n'itinye akọrọngwa ọgbara ọhụụ a n'ọrụ site na Ifitedunu abụ m Chinyere Fesi Okoye akụkọ ụwa NTA